Chichen Itza, ceann de na seacht n-iontas an domhain. Tá an t-ádh dearg orm toisc gurb é seo an tríú iontas an domhain a chonaic mé, tar éis Machu Picchu agus Petra. D'fhan mé féin is mo chairde sa chathair Valladolid níos lú ná uair chloig ó Chichen Itza. Thiomáineamar go luath ar maidin chun a bheith ann roimh na sluaite. Táimid i Chichen Itza anois agus tá treoraí curtha ar cíos againn, so táimid ag fáil an stair go leor agus le cúnamh Dé beidh an deis agam é a mhíniú libh as Gaeilge. Ach anois táimid ag fáil as.

Tá an-chuid stair anseo ag baint leis na Máighigh. Ar dtús, tháinig siad anseo na mílte bliana ó shin agus bhí siad an-síochánach, bhí an-chuid bia acu agus sibhialtacht an-dheas a bhí acu anseo. Ach ansin, faraor, tháinig daoine eile darbh ainm na Toltecanna agus nuair a tháinig na Toltecanna anseo, Bhí siad an-ghafa leis an chogaíocht, thosaigh an íobairt agus mar sin de agus bhí daoine íobartha anseo, go háirithe nuair a bhí siad ag déanamh na cluichí, bhí cluichí á n-imirt acu le liathróid an-trom ar fad agus bhí orthu é a bhualadh lena n-uillinn agus a glúin dheis, ní an glúin chlé in aon chor. An captaen dos na buaiteoirí, bhí sé curtha Chun bás agus íobairt a bhí ann dos na déithe. Tá mé díreach lasmuigh den chlós anois ina n-imríodh an cluiche sin, an cluiche nuair a cuireadh an captaen a bhuaigh chun bháis, agus bhí naoi sagart ann ag féachaint ar ardán ar an gcluiche agus ansin bhí an ardsagart ann chomh maith agus bhí áit speisialta aige so taispeánfaidh mé an áit sin daoibh anois agus bhí sé go hálainn ar fad. An ard-sagart, sin an duine is tábhachtaí i sochaí Máighach. Tá an cúl taobh thiar dom ansin, an saghas fáinne sin, agus bhí orthu trí chúl déag a fháil, sin lia na Dia chomh maith so bhí trí Dhia, déag i gceist sa chultúr Máigheach agus sin an méid cúl go caithfidh siad a fháil chomh maith agus seo é an clós, tá sé an-mhór ar fad ach ní saghas cluiche spórtúil a bhí ar siúl ach cluiche a bhaineann leis na Dia agus saghas searmanais a bhí ar siúl a raibh an-thábhachtach sa sochaí anseo.
After the game, they were in a headdress.

Bhí na Tolteiceanna i gceannas anseo ar feadh ceithre chéad nó cúig chéad bliain agus ina dhiaidh sé sin d'fhág siad an áit seo agus bhí na Máigigh fós anseo agus chuaigh siad thuas chun páirt a ghlacadh sa sochaí Aztec so tá rianta

Tá scéal an-scanrúil faoi na cinn seo. Seo iad, díreach tógtha ó na daoine a cuireadh chun bháis, go raibh duine ann chun ealaíon a dhéanamh as. an ceann a bhí tógtha as an chorp so seo fíorpictiúr dos na daoine a raibh cuireadh chun bháis i rith an chluiche nó an searmanais sin.
Samhlaigh é!

haois. Tá teampall eile taobh thiar dom anseo agus bhí sé seo bán agus dearg na céadta bliain ó shin agus bhí. pictiúr de sin ag ár dtreoraí agus bhí sé dochreidte, níl aon díon air, toisc go raibh na híobairtí ar siúl anseo agus bhí an méid sin fuil ag an barr go raibh boladh uafásach ann agus sin an fáth nach bhfuil aon díon air, chun saghas ventilation, chun an ghaoth a bheith ann so tá sé sin chomh ait agus beagáinín scanrúil. Ach baineann an áit seo leis an féilire chomh maith agus leis an grianstad, agus gach samhradh, ar an lá is faide den bliain, tagann an grian tríd áit seo agus bíonn sé le feiceáil sa lár, díreach sa lár, cuíosach cosúil le Newgrange. Tá siad an-ghafa agus a bhí i gcónaí le féilire. B'fhéidir gur cuimhin libh i 2012 go raibh saghas tuair ag na Máigigh go raibh deireadh. an domhain ag teacht agus níor tharla sé ach dúirt ár dtreoraí anseo gur tháinig 40,000 duine ansin ag an lá sin chun deireadh an domhain a fheiceáil. Ach níor chríochnaigh sé, táimid fós anseo, buíochas le Dia! Sin toisc go raibh cycle nua ag tosú acu ina féilire féin so baineann sé sin le. Fiche dó bliain agus dhá chéad is a seasca lá. So tá sé saghas difriúil, tá an féilire difriúil ná ár bhféilire féin. Líonann ár bhféilire leis an féilire Máigeach agus ansin sin saghas deireadh nó tosach nua agus tharla sé sin i dhá mhíle is a dó dhéag. Tá atógáil agus tochailt fós ar siúl anseo agus bhí sé le céad bliain anois. Tá an-chuid fós nach bhfuil ar eolas againn faoi na daoine mistéireach a raibh anseo.
Bhuel, bhí an turas sin thar barr, céad faoin gcéad. Bhí ár dtreoraí go hiontach, bhí ceithre bliana is caoga de thaithí aige, so bhí sé thar barr. An t-aon drochrud inniu, sé sin nach bhfuil cead ag micreafón agus gimbal nó go pro nó aon rud mar sin isteach sa suíomh seo agus. Sin cothrom go leor, ach inniu níl aon micreafón agam agus tá sé gaofar so níl a fhios agam an bhfuil sibh in ann mé a chloisteáil? Le cúnamh Dé! Is féidir leat turas lae a dhéanamh ó Valladolid go dtí an áit seo. Thiomáineamar ar maidin agus thóg sé. Níos lú ná uair a chloig, ceapaim, daichead is a cúig nóiméad nó rud mar sin, sa ghluaisteán. Tá carrchlós ann agus cosnaíonn an carrchlós sin ochtó pesos agus ansin an costas chun teacht isteach, sin thart ar dhá chéad seachtó pesos. Agus ansin chun treoraí a chur ar cíos, sin thart ar mhíle pesos eile ach is fiú é. Mholfainn é sin daoibh go léir toisc go bhfuil an-chuid stair chomh saibhir ag baint leis an áit sin nach bhfuil ar eolas againn in Éirinn in aon chor. Déarfainn chomh maith chun teacht anseo go luath ar maidin, osclaíonn sé ag a hocht, shroiseamar ag thart ar a naoi inniu toisc go raibh bricfeasta beag againn ar maidin sular thángamar anseo agus bhí sé sin ceart go leor, ach anois tá sé deich tar éis a dó dhéag agus tá an áit plódaithe toisc go bhfuil na busanna le turasóirí go léir anseo. Tá sé níos fearr má tá gluaisteán agat mar is féidir leat just teacht anseo ach má tá tú ag déanamh turas de shaghas éigin beidh sé gnóthach so táimid actually chun an áit a fhágáil anois. Táimid anseo le thart ar trí uaire agus sin go leor chun gach rud a fheiceáil ach féach ar na sluaite! Tá sé dubh le daoine anois!

Go hálainn. Bainimid triail as. Tá guacamole úr againn anseo. Whoa, níl sé ag obair! Agus féachann sé go haoibhinn tar éis lá gnóthach. Tá anlann an te againn chomh maith, so bainfidh mé triail as sin. Mmm. Yummy. Tá sé chomh te. Cén fáth go ndéanaim é sin?

D'fhilleamar ar Valladolid arís ina dhiaidh chun níos mó cultúr Meicsiceach agus Máigeach a fheiceáil. Go dtí an chéad áit eile, slán libh. An chéad uair eile ar Cháit san Áit.